mulungu akuti chinthu chimene ine ndimachiwerengera chinthu chimene chili pa mtima wanga wina wake sangamachiseweretse wina wake sangamachizunze abale okondeka ndifuna ndikudziwitseni kuti inuyo ngati mwana woyamba wa mulungu inuyo ngati wake wake woyamba wa mulungu angakhale dziko lapansi lifuna kukukhalira angakhale dziko lapansi lifuna kukuzunzani mulungu sazakhala chete Haleluya. Tikulandirani ku tsiku lopambana limenenso tifuna kugawana mawu a Mulungu. Ndipo mawu alero achokera mu buku la Eksodo.

Ndipo Mose anati, Atero Yehova, Monga pakati pa usiku ndidzatuluka ine kunka pakati pa Aigupto, ndipo ana onse oyamba a dziko la Aigupto adzafa, kuyambira mwana woyamba wa Farao, Wokhala pa mpando wachifumu wake, kufikira mwana woyamba wa mdzakazi wokhala m'miyala yopera, ndi ana onse oyamba a zoweta. Ndipo kudzakhala kulira kwakukulu m'dziko lonse la Igupto, kunalibe kunzake kotere, sikudzakhalanso kunzake kotere. Koma palibe galu adzafunyitsira lilime lake ana onse a Israele. ngakhale anthu kapena zoweta, kuti mudziwe kuti Yehova asiyanitsa pakati pa Aigupto ndi Aisraele. Ndipo anyamata ako onse awa adzanditsikira nadzandigwadira, ndi kuti, Tulukani inu ndi anthu onse akukutsatani. ndipo pambuyo pake ndidzatuluka. Ndipo anatuluka kwa Farao wakupsa mtima. Atate, Mulungu Wamphamvuzonse, tikuyamikani pa cha Mawu anu. Mzimu Woyera Nkhoswe, ndinu amene mumatipatsa moyo kudzera m'Mawuwa. tikupereka kwa inu kuti mutiphunzitse ndi kutilandiritsa moyo ndipo wina aliyense womvera uthengawu mzimu woyera lankhula nayeni mu dzina la yesu khristu amen Mutu wa uthenga wa lero ndi mwana woyamba. Mwana woyamba pa chizungu amati first born. Nkhani imene tawerengayi ndi nthawi imene ana a Israeli anazunzika mdziko la Igupto ndipo inakwana nthawi imene Mulungu anatuma Mose kuti akawapulumutse ana a Israeli. Ndipo Mulungu anamuuza Mose kuti ukachita zodabwitsa zimene zikampangitse Farao kuwatulutsa ana a Israeli mokakamiza, by force, chifukwa Farao samafuna kuwatulutsa ana a Israeli. Ndiye, Mose, kudzera mwa Mulungu, anachita zodabwitsa zokwana 9 zimene Farao anakanika kuti aumirizike kuwatulutsa ana a Israeli. Ndiye nkhani tawerenga leroyi nkuti Zozizwa 9 zitachitika, akuti tsopano akachite chozizwa cha namba 10, chomalizira, chimene chinamuumiriza Farao kuti akanene ndi kuti ana Israeli mutha kutuluka tsopano. Ndiye pa nkhani imeneyi pali zinthu ziwiri zimene ndifuna tiyimepo kwenikweni. Koyambirira tikufuna tione kuti uthenga umene Mulungu ampasa Mose kuti akamuuze Farao akuti ineyo Mulungu pakati pa usiku ndiyenda m'dziko la Igupto, ndiyenda pakati pa usiku Ndipo ndikangoyenda mmenemo, mwana aliyense woyamba adzafa. Ndiye chimene tikufuna tione choyambira nchakuti nchifukwa chani mwana woyamba Kodi analakwisisa ndi mwana woyamba? Nchifukwa chani Mulungu anasankha kuti amene afe ndi mwana woyamba? Ndipo ndikufuna mudziwe kuti akati mwana woyamba nthawi zambiri timakhala ndi maganizo oti mwana wang'ono. si mwana wang'ono, mwana woyamba atha kukhala wachikulire, koma firstborn, mwana woyamba, sikuti ndi khanda kapena mwana wang'ono. Number two, tifuna tione kuti ndi chifukwa chiyani anasiyanitsa bwanji pakati pa ana a Israeli ndi ana a Igupto.
Haleluya! Amen.
So Mulungu pomutuma Mose anadziwiratu zonse zimene mmene zikayendere popeza iye ndi Alefa ndi Omega, amafika kusogolo ndikubwerako nde kutiuza ife kuyamba kuyenda naye pano aleluya ndiye mulungu nthawi imene amamutuma mose anamuuziratu chomwe chikapangise kuti farao akavomere kuti ana israeli atuluke

Pamenepo ukanene ndi Farao, Atero Yehova, Mwana wanga, mwana wanga woyamba ndiye Israyeli, ndipo ndanena ndi iwe, Mulole mwana wanga amuke, kuti anditumikire ine, koma wakana kumulola kuti asamuke. Taona, Ine ndidzamupha mwana wako wamwamuna, mwana wako woyamba. Aleluya! So pano Mulungu ananena kuti Israeli ndi mwana wanga woyamba. haleluya mtundu wa israeli ndi mwana wanga woyamba nde iwe pamene ukusunga ana israeli mu ukapolo ukusunga mwana wanga woyamba kodi mwana woyamba anali wofunikira mwa mtundu wanji malinga ndi chikhalidwe nthawi imeneyo mwana woyamba anali wofunikira kwambiri chifukwa ndi amene amadzatenga chuma amadza tenga kaya ndi ufumu amadzatenga utsogoleri ndi amene chinali chiyembekezo chosunga mtundu, chiyembekezo chopititsa patsogolo ufumu, chiyembekezo chakuti zinthu zipitirire kuyenda bwino. Kotero kuti anthu amene anali ana oyamba akuti amalandira mwina kawiri koposa cholowa chimene ena ana ena amayambira. kotero kuti ana oyamba a Farao anali chiyembekezo, kapena kuti a pamtima pake a Farao. Ndiye Mulungu akumuuza Farao kuti, Popeza ana a Israyeli ukuwasungawo, kwa ine amenewonso ndi mwana woyamba wanga. Mtundu wa Israyeli ndi wa pamtima panga. Mtundu wa Israyeli ndiye tsogolo la ine. Ndiye ngati ukusunga okondeka a ine, inenso ndiononga okondeka ako kunali kubwezera kuti popeza iwe ukusunga mwana woyamba inenso ndiononga mwana woyamba ndiye mulungu ananena kuti sindiononga mwana woyamba wako yekha koma ndiononga ana woyamba iwe na ziweto zake nkhuku mbuzi china chilichonse chimene chili choyamba chionongeka ndiye mose akumuwuza farao kuti inde mulungu ayenda usiku ndipo izi zichitika nde akumuwuzanso kuti anyamata ako azandigwadira ine nandipempha kuti iwe mose ndi onse okusatira tulukani anyamata wo sikuti ndi anyamata kuna popeza chichewa antchito amen popeza ukakhala wantchito amati mnyamata eh? ndamtuma mnyamata wanga akhale ali wankulu eh? koma amakhala mnyamata wako chifukwa choti wantchito antchito ako a farao adzandigwadira ine haleluya chifukwa ukulimbana ndi ndani mwana woyamba ndiye mulungu sakusiya mulungu akuti chinthu chimene ine ndimachiwerengera chinthu chimene chili pa mtima wanga wina wake sangamachisewerese wina wake sangamachizunze abale okondeka ndifuna ndikudziwiseni kuti inuyo ngati mwana woyamba wa mulungu inuyo ngati wake wake woyamba wa mulungu angakhale dziko lapansi litafuna kukukhalirani angakhale dziko lapansi litafuna kukuzunzani mulungu sazakhala chete ndipo mulungu anadziwa kuti a farao akavutavuta koma baibulo likufotokoza kuti ndinamusiya dala kuti avutevute alimbelimbe ndi cholinga choti mphamvu yanga ionekere pena pakenso ndi kutheka mavuto anu akuoneka ngati akuchedwa sakutha msanga dikirani mulungu afuna achite demonstrate afuna achite display afuna aonese mphamvu yake afuna aonese ukulu wake kuti woipayo adziwe kuti mulungu amene ndikulimbana naye si mulungu wamasewera akufuna umboni wanu ukhale waukulu akufuna umboni wanu ukhale wogwirika chifukwa lero mulungu akakuchirisani lero mulungu akakumasulani lero mulungu akakupasani ntchito muzaona ngati ndi ankolo anu aja muzaona ngati certificate yanu ija muzaona ngati ndi kuphunzira kwanu muzaona ngati ndi nzeru zanu koma mukapita ku interview ndi kulephera kugwiritsa ntchito nzeru zanu ndi kulephera kugwiritsa ntchito certificate yanu ndi kulephera kuwauza ankolo anu ali pamwamba aja nkulephera kenaka ntchito ikamapezeka muzati si ankolo anu koma ndi kumwamba haleluya ndi chimene mulungu anachita pamaso pa farao so nkhani yoyamba ndi imene kuti anachita target kapena anasankha ana amuna okha chifukwa chotiso Israel anali mwana wammuna mwana woyamba wa Mulungu ndiyeno number 2 tifuna tione kupatulika kwa ana a Israel Mudziwe ichi, imfayi imapita kwa aliyense amene anali mwana woyamba ali mwa Igupto. So ndifuna mumvetsetse kuti warning kapena chenjezo ili linapita kwa aliyense amene ali mwana woyamba ali mwa Igupto, kutanthauza kuti ngakhalenso Aisraeli ana oyamba anali pa chiopsezo, chifukwa amati aliyense amene ali mwa Igupto. Ndipo Mulungu anayika chosiyanisa chimene anasiyanishira, anauza kuti mukaphe mwana wa nkhosa, magazi ake mukapake pa chitseko pa khomo, ndipo mukapaka pa khomo, mngelo wa imfa akabwera adzalambalala nyumbayo, sadzaononga. Chimene chinasiyanisa ana a Israeli ndi Aiguputo si maonekedwe a nyumba zawo, si area imene amakhala, Si kupemphera kumene anapemphera, si kulapa kumene analapa, si kukhulupirika kumene anakhulupirika, koma magazi amene anapakidwa pa khomo. Ndi pamene mngelo wa imfa ndipo Baibulo likamakamba za mngelo wa imfa nthawi zambiri ndimaganiza kuti nthawi zonse amakhala ali ndi zikwanje. so iyeyo chimene profession yake eh ntchito yake ndi wa imfa monga kuti munthu akati driver umayembeza kuti oyendesa eh? koma uyu ntchito yake akati si limene kuti azikuyenda ndi kuti wapha ndikuti wapha nde ndimakhala ndi picture mngelo wa imfa amene atanyamula uku zikwanje umu muli mipeni Hmm? umu ata- atayikaika mipeni zinazo ndikuti akama akamayenda ndikuti kwa iyeyo ingonunkhira imfa amangonunkhira imfa ndi iyeyo anatumidwa kuti apite khomo lililonse la mu aigupto Sanampase map kuti kapena google map kuti ah uku kuzeruku anati bola mu igupto khomo lililonse ndikuti akapita ndikuti anali ndi chimkwiyo kuti imfa ichitike basi kuti achonge kuti chongo kuti zaenda aleluya yesu mama ndikuona Mngelo ameneyu ali changati changati changati ndi chikwanje zake wafika pakhomo chongoona mwazi mkwiyo wonse kutha kubwerera kuti apano siyenda siyenda ndifike khomo lina haleluya ndiye pali zinthu zingapo ndifuna mumvesese zinthu zingapo amene kuti okay Chimene mngeloyu amachita ndi kufuna kuti mkwiyo wa Mulungu uphwe, uchoke, chifukwa Mulungu anali ndi mkwiyo. Ndiye kuti amati akaona magazi, mkwiyo uja umaphwa. Akapanda kuona magazi, mkwiyo umaphwa pokhapokha atapha. akafika pamenepo akapha ndiye amati pano tathana tiweruke tipite kwina so magaziwa magazi amene amati akaawona amaphwesa mkwiyo magaziwa amasonyeza ngati wapha kale amalowa malo mwa imfa magazi amalowa malo mwa imfa amati apa imfa yachitika kale ndipite kwina haleluya ndiye ndisanafike makamaka nkhani imene kuti nditsindike bwino ya magazi ndimafuna ndikambe kuti akuti mulungu anasiyanisa poyika magazi nyumbazi kodi funso limene tikhoza kukhala nalo ndi lakuti kodi mulungu angalephere kuiziwa nyumba imene muli mu aigupto ndi nyumba imene muli mu israeli kuti mpaka naike chizindikiro mulungu amadziwa ngakhale za mumtima mwathu nde akanapanda kuika magaziwo iye nkumayenda mulungu amatidziwa kumene timakhalira kumene timakhala mulungu sakanatha kudziwa kuti nyumba umu mulibe mu aigupto tisaidutse tisalowemo nyumba ya, ya mwaigupto ndiyo ndiyo ndiyo nkumalambalala zinazi mchifukwa chiyani mulungu amachita mpaka na saini zili ngati kuyiza google map kuti paka google map kuti ndilondolere ndilondolere kampasi ndilondolere

Pakuti Mulungu ameneyo akufotokoza za mmene akayendere pakati pa usiku. Pakuti ndidzapita pakati pa dziko la Igupto usiku womwewo, ndi kukantha ana oyamba onse m'dziko la Igupto, anthu ndi zoweta, ndipo ndidzachita maweruzo pa milungu yonse ya Igupto, Ine ndine Yehova. Vesi 13 Ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo. Pamene ndiona mwaziwo, ndidzapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri wakukuonongani pa kukantha ine dziko la Igupto. Ndifuna muchite underline mawu akuti mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu, osati kwa ine Mulungu. Eh? Akuti mukapaka mwaziwo udzakhala chizindikiro, chisonyezo, kwa inu, osati ine. Kutanthauza kuti Mulungu samasowa compass, samasowa chizindikiro, koma inu ndi ine ndi amene timayenera kudziwa, kukhala ndi chizindikiro, kuti chizindikiro chimenecho chitithangatire. kupulumutsidwa. Mulungu anafuna kuti ana a Israeli apulumuke podzera mu kumvera. Anakapanda kumvera kuti a popeza ndine mwana wa Israeli sindipaka, Ambuye akundi akundiziwa, mngelo wa imfa anapatsidwa malangizo oti ngati supeza mwazi ipha, usafunseso. kuti ujeni who are you ndiwe ndani birth certificate yako chani chani ipa uzikangoyang'ana magazi palibe ipa ndipo mwana israeli akanangochita chibwana kuti "Ah, no ineyo uh, bambo anga ndi abusa a israeli Ah, akundiziwa eh, ndine chidzukulu cha mose nde akundiziwa ine sindipaka apaka aneba akwana ndipo nyumba ndi yonse ndi ya ana a israeli akanafa mngelo wa imfa anauzidwa instruction imodzi amachita chinthu chimodzi panali zinthu ziwiri zochitika kupha olo kuona magazi ipha ngati magazi palibe usaphe ngati magazi alipo basi so mulungu amafuna kuti ana a israeli amvere mulungu akutiitananso lero kuti tikamumvere zinthu zina zimaoneka ngati zilibe tanthauzo koma chimene mulungu akunena iye akudziwa haleluya ndimafuna ndimalize motere magazi ndi amene anasiyanitsa kuti ana aisraeli asafe magazi anathetsa mkwiyo wa Mulungu. Ndipo izi zimalosera chipulumutso chimene inu ndi ine tidzalandire kudzera mwa Ambuye Yesu Khristu. Iwowo Ambuye Yesu anasanduka nkhosa chophedwa ndipo magazi awo anatipulumutsa ife ndipo magazi awo anatipulumutsa ndi cholinga choti inu ndine tikamtumikire chifukwa mulungu anauza ana aisraeli kuti ndikufuna kuti akatuluka mdziko la igupto akandipembeze akandilambire akanditumikire. Mulungu akutitumanso ife kuti tikampembedze. Ndipo ndikusiyeni ndi mau awa amene mudziwe kuti inuyo ngati mwana woyamba Mulungu ali ndi mtima wonse pa inuyo ndipo china chilichonse chimene chimakuchitikirani, amachidziwa. Ndi chifukwa chake Mau a Mulungu amanena kuti, Ukamuputa mwana wanga uli ngati ukumuika a, ukutosa m'maso mwanga chifukwa choti mwana wanga wokondedwa, wa pa mtima wanga. Nchifukwa chake ku buku la Ahebri a, Mau a Mulungu akutilimbitsa mtima kutiuza pamene ifeyo tili pokhudzana ndi ufumu wa kumwamba Ahebri chaputala 12 a vesi ya 22 mpaka na 24, Mau a Mulungu akunena kuti komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo. Yerusalemu wa Kumwamba, ndi kwa unyinji wochuluka wa angelo, ndi kwa msonkhano wa onse, ndi mpingo wa obadwa oyamba, ma firstborn amenewo, olembedwa m'Mwamba, ndi kwa Mulungu woweruza onse, ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro, ndi kwa Yesu nkhoswe ya chipangano chatsopano, ndi kwa mwazi wakuwaza wa kulankhula chokoma choposa mwazi wa Ahebri. Haleluya! Ndinu Mwana woyamba, Mwana woyamba wa Mulungu, amene munapulumutsidwa ndi mwazi wake. Ndipo lero Mulungu akuyembekezeranso kuti inu mumtumikire, mumpembedze. Amen. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, tikuyamikani chifukwa cha mawu anu. Ndikupemphera kuti aliyense amene Mulungu wamva ndi kulandira uthengawo mumpatse chikoka chakudziwa chikondi chimene inu Mulungu muli nacho pa onse osankhidwa amene atchulidwa ana oyamba pamaso panu, kuti akakukhulupirireni ndi kudalirani kuti inu Mulungu mumapulumutsa komanso mumatipulumutsa cholinga choti tikakupembedzeni ndi kukukhulupirirani. Lilemekezeke dzina lanu lero komanso ku nthawi zosatha mu dzina la Yesu Khristu. Amen.